germany bfu report inaulula kunena kuti ndege imeneyi imayenda modabwitsa and even mapu anatijambulira inu ndege yonyamula vice president inachoka bwanji pa radar ndikumayenda 360 degrees and zigizag amene akuchita claim kuti inali ngozi ndi a malawi congress party koma munthu wa nzeru zake wokuti mahewu amagula yekha akudziwa kuti that was an assassination plot chilungamo chimadziwika ndi mafakti osati assumption zimene tinaona pa 10 juni 2024 ndi mafakti ndege kugwa mamawa boma kumangoyang'anira mpaka 11 koloko usiku anthu akufuna kwabwino kupita ku chikangawa kuti akasake anabwezedwa saulos chilima adagona m'tchire 24 hours army general ndi president amatiuza mauthenga abodza those were facts chifukwa dziko lonse limamva ndi kuchitira umboni and moreover asilikali analephera kusaka ndege ku chikangawa amatiuza kuti ndi kokwitima matochi ngakhale majuzi analibe and today they are blaming the system samakoza ndege this and that what about searching operation zinatenga nthawi yayitali chifukwa chani chopweteka kwambiri ankatiuza kuti nkokwitima koma ndege inapezeka few meters away ndi msewu wa m1 pamene ndikulankhula chonchi akongeresa kutukwana but these were facts zimene aliyense anaona pa 10 juni 2024 saulos chilima anaphedwa ngati galu and there is no doubt about that tikudabwa ndi anyamata a ng'ona akuti ayi mukutiipitsira mbiri iwe bakili muluzi tv ndi wabodza bodza la mako pa 10 juni ndege itagwa amalawi anali ndi chidwi ndege inagwa 10 koloko koma president anali chete anatulukira 11 koloko usiku ndikumadziwitsa dziko kuti ndege yagwa pamenepo saulos chilima ndi anzake aphedwa kale ifeyo tinachenjeza amalawi ngakhale meseji yathu chilima anayiona alimo that was on 4 june 2024 dziko muno munabwera zigawenga za ku israeli pamene tinanena nkhani imeneyi ena amayesa nthabwala a week later ndege inagwa bfu report inatiuza momveka bwino kuti ndege imeneyi inachoka pa radar imayenda zigizagi 360 degrees muchikangawa so it is not a secret kuti saulos chilima anachita kuphedwa akongeresi musadandaule mbiri yoyipa chifukwa kuyambira kale mbiri yanu ndonyansa mwakhala mukunama 2019 up to 2020 kuti ayi aprofesa amapha maalubino ngakhale chimwendo moses kunkuyu amanena pa podium even chakwera kuti president profesa peter mutharika amapha maalubino kodi anabwesa umboni the answer is no koma ifeyo lero tibwesa umboni saulos chilima anachita kuphedwa you can see kunena kuti pa 10 june ma statement ambirimbiri ma press briefing ambirimbiri koma lero akutiuza kuti zimene amalankhula zinali zabodza that is an evidence kuti munthu ameneyu anachita kuphedwa 1986 ndege itagwa ku south africa zinatenga 9 hours kuti atsamunda adziwise mozambiki mwayi wake 10 of the passengers anapulumuka ndipo amaona zonse zimene zimachitika mwachitsanzo pamalo a ngozi panabwera asilikali achizungu amene anamuzungulira samora komanso anatenga briefcase yake mapeto ake atamaliza kumupha anatulutsa lipoti ndikumatiuza kuti inali ngozi same applies ndi dr saulos chilima kodi zinatenga nthawi yayitali bwanji kuti ayambe kusaka ndege anyway tithokoze kuti inquiry ikuvumbulutsa mabodza amene timauzidwa ndi mcp pa 10 june mboni 150 zikuyenera kupita ku inquiry panopa less than 30 ndi amene akaonekera pakutsala 120 inu kuwauza anthu kuti asasake ndege was a crime kodi anthu amenewa amaopa chani kuti anthu asakalowe mu nkhalango amaopa chani amalawi congress what was happening ku chikangawa kuti mpaka azikabweza anthu pa 10 june what was happening there 1983 agadama nda zawo anaphedwa nda polisi ripoti imatiuza momveka bwino kuti agadama nda zawo anaphedwa nda polisi kamuzu banda anagwiritsa ntchito polisi ndi malawi young pioneer kupha anthu amenewo zimene tikumva ku inquiry panopa tinayenera kuzimva pa 10 june koma munthawi imeneyo ndege yasowa mmamawa adabisa anthu ndikumapenekera kuti ndege yasowa ndikumamva kudzera ku bakili muluzi tv kuti ndege yasowa koma boma lonse as a system inakhala chete from there anatumiza asilikali 8 kupita kuchikangawa amakapanga chani asilikali 8 akapita kukasaka ndege asilikali amenewa 8 amene anatumizidwa 2 koloko ya masana amakapanga chani kuchikangawa

adziwa kuti ndege yagwa saulos chilima wasowa anadzipereka kupita kuchikangawa kuti akasake ndege 9 o'clock akuti ayi basi nyamukani nonse muzipita tisaka mawa chilima anagona ntchire 24 hours ndefunso nkumati kodi akongeresi amabweza anthu kuti asalowe nkhalango chifukwa chani chifukwa tikayang'ana malo amene panapezeka ndege zinali zosavuta anthu amene aja akanalowa nkhalango mmenemo akanampeza chilima pamene panagwera ndege was just few meters away mushewe mwani kusonyeza kuti amalawi okhudzidwa akanalowa nkhalango mmenemo akanampeza chilima ndichifukwa chake boma anachita off searching operation tabwererani muzipita tisakamawa anthu aja kupita ku nyumba president anabwera 11 koloko ya usiku ndikumanena kuti ayi sitinaimise

anthu awawa anapanga plan yabwinobwino that's why you can see kuti pa searching operation panali ma delays awo ndi awo they were killing the guy awa asamatipusitse ya whatever you can say whatever narrative you can do ife tikutsatira zimene mumachita pa 10 june 2024 munapha saulos chilima amalawi defense force tikuwamvetsetsa amalawi defense force tikuwamvetsetsa pa zimene akuchita because they are protecting their image zimene zinachitika pa 10 juni 2024 ndizochititsa manyazi ku malawi army inu zoona asilikali onse dziko muno angalephere kusaka ndege malo amene apezeka poyerayera and the soldiers were saying ndikokhwithima so zimene akulankhula ku inquiry they are protecting their image that's why you can see kunena kuti iwowo akukamba kwambiri za system failure akunena kuti ndege imeneyi inali yowonongeka this and that za searching operation sakunena kwambiri chifukwa akudziwa kuti nkhani yagona pamenepo pa searching operation ndege yagwa its fine mukunena kuti ndege inali yowonongeka ndege inalibe chakuti that is okay ndege yagwa munachitapo chani inagwa 10 koloko mamawa inuyo ndikungokhala mukudziwa kuti ndege yagwa ndikuyamba kusaka 6 koloko kenaka ndikuyimisa 9 koloko ndikumatinamiza kuti ayi tikusakabe 11 koloko 11 koloko ya usiku amene amasaka ndi zigawenga za Malawi Congress Party amamalizisa kupha anthu that's what we can say chimene munaletsera amalawi kuti akasake ndege imene ija ndi chani you wanted to kill chifukwa mun- mumafuna zigawenga zokhazokha za Malawi Congress zilowe muchikangawa zimpeze chilima ndikumupha bwino bwino that's what you are trying to do ndelero muzikatiuza kuti ayi ndege imene iyi inali system failure okay that's fine ndege yagwa munachitapo chiyani zona asilikali mmene alili mdziko muno 8 hours kumadikira kuti munthu afe mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tidzapatsana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5 so mukayang'ana bwinobwino zimene zinachitika pa tsiku limeneli zinachotsa mbiri yabwino ya malawi defense force nde zimene akuchita kuinquiry kuja they are trying to sharpen their image koma sizitheka atuya atiuze ndege yagwa 10 koloko akuti amadikira ripoti ripoti amadikira kuti iwowo ndege ndi yawo akudziwa kuti yasowa ndikumadikira report amadikira report kuchokera kuti chifukwa ndege ndi ya malawi defense force and they were waiting akuti ayi to start the searching operation we were waiting for a report report from whom so ife si anthu opusa ayi ife sitimamwa mahewu awere timaganiza kwambiri whatever you can say amalawi we are following the facts zimene tinaona zikuchitika pa 10 june 2024 akuluakulu history is the best teacher